ọnọdụ ga-adị egbe mma ekele m prọfesọ Charles Chukwuma Soludo ekwuola ya ma na-ekwurịta ya na ịkwado Peter Obi n'oge nhọpụta maka ọkwa onye isi ala n'afọ 2027 ga-abụ ịla akwụkwọ nhọpụta vootu n'iyi ikpeazụ o kwuru ya bụ ụbọchị mbụ nke ọnwa isii afọ 2026 n'oge ada ya nwaada Adaora Soludo na ụmụ nwanyị alaka otu City Boy Movement je kpọtụrụ ya n'obi gọọmenti Anambra steeti dị n'Ọka Chukwuma Soludo ọkwa nke a na-ekwu na otu nwa ikorobịa na-eyi ọbante na-ezuzu ka ọ fọrọ ka a gbara ọtọ were ete egwu na-eme ihere n'ọha bụ ọkparị ya Chukwuma Soludo agwabeghị ndị Igbo ihe Peter Obi mere ya ọ maghịzikwanụ n'ụwa tata na ndị Igbo ọ na-agbara afa maka ndị ha ga-akwado na ndọrọ ndọrọ ọchịchị tụmadụ n'oge nhọpụta ka ya bụrụ dibịa maka na onye ọbụla marala na iwu ọchịchị ala anyị nyere nwa Naịjirịa ọbụla ikike ịkwado onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọbụla masịrị ya makakwa na oke ihe isi ike ha bụ ndị ọchịchị tinyere ụmụ Naịjirịa na ya emeela ka ha mata na ha ga-ede anya na mmiri hụchata ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị mere mere n'iru kwampịtị n'azụ ha ga-awụ n'ala n'oge nhọpụta n'ọdịniru ọ ga-abụ na prọfesọ Soludo echezọla na Peter Obi chịrị Anambra steeti afọ asatọ tupu Willie Obianọ achịkwu afọ asatọ tupu ọchịchị eru ya onwe ya n'oge Peter Obi na-achị na ụlọ ọrụ gọọmenti etiti okwu okporo ụzọ dị n'aka nyere ihe ịrịba ama deeme agbamume maka otu o si bụrụ ọkaibe ya n'ime ndị ọchịchị steeti iri atọ na isii ala anyị n'ọlụ okporo ụzọ na ngalaba otu ụwa bụ UNDP na-ahụ maka ọlụ mmepe n'akụkụ ụwa dị iche iche nyekwara ya ihe ịrịba ama deeme agbamume n'otu aka maka ịbụ ọkaka n'ime ndị ọchịchị steeti iri atọ na isii ala anyị n'ọlụ mmepe dị iche iche na ọ bụ ka Peter Obi chịbara Anambra steeti ka ya bụ steeti sitere n'onye nke iri abụọ na isii ọ na-agbabu na nlele akwụkwọ WAEC na NECO gbaa onye nke mbụ afọ atọ zuru oke na ọ bụ naanị Peter Obi na prọfesọ Yemi Osinbajo bụbu osote onye isi ala anyị ka otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị Democratic Party nke United States America kpọrọ site na Naịjirịa ka ha bịa nọnyere ha ha na ndị ọzọ ọnụ na-eru n'okwu ha kpọrọ site na mba ụwa dị iche iche n'oge oriri na ọṅụṅụ ngwụsị ahụ ha ji tụlee ka nta nkwado ha si aga maka ịzọ ọkwa onye isi ala Amerịka n'afọ na-akpọ gara aga kedu ụdị ike prọfesọ Soludo kpalara n'ụdị a ọ kwa na-abịa Peter Obi na gọvanọ Soludo jekọọ mmemme e buru ụzọ kwuo na gọvanọ Soludo nọ n'ebe a a kụọ aka ṅụrịa e mesịa kwuo na Peter Obi nọkwu n'ebe a ụzụ atụọ ụzụ atụrụ gaba n'obi ọcha na obi aṅụrị n'ụdị na-abụghị ejisiri ike ka e ji arịọta imerime ndị bịara ọgbakọ ka ha dere jii ka mmemme ekwemere bịa wee gaba n'iru Peter Obi si Peter Obi asị ya nke Soludo dịkwa ka ọ bụ ọnọdụ ugo ọtụmasị dam agwọ na-atụ mbe na-ala eze ya n'iyi n'agbanyeghị na e tee ụgbana unyi n'ahụ ọ chabazie ọcha nke ọ chafọdoro Soludo ga-eji anya ya hụ ka Peter Obi ga-esi mee Tinubu ihe awọ iyi mere awọ ụlọ na nhọpụta maka ọkwa onye isi ala Naịjirịa n'ọnwa mbụ afọ 2027 n'ala Igbo tụmadị na Anambra steeti abụ m Chukwuma Ogbonna daalụ maka isonyere anyị n'ụzọ igwe taa ma mee ka m mata ka o si masị gị n'oghere like maọbụ kọment ma mee